Wala an bɛ kɔntine ni ordine di passaggio negli incroci ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ la droit de priorité bɛ mɔgɔ min bolo komi y'a fɔ tuzuru cogoya min na ɛɛ tuzuru tuzuru ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ la taramu de fɔlɔ bɛ tɛmɛ n'i ka taramu tɛmɛ sisan i b'a jateminɛ mɔgɔ minnu kinibolo liberelen don n'a fila ni mɔgɔ fila kinibolo liberelen don o fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni kelen de don o kelen bɛ taga puruke ka tɔw fana ta libere mɛ nin sitiyasɔn in na ten nɔ ni taramu taara i bɛna ye k'a fɔ ko a ni ele olu fila ta libere dɔnku a ni ele o bɛ taga se b'a laban Bɔn tuzuru tuzuru an y'a fɔ cogoya min na an bɛna o misaliya caman kɛ puruke mɔgɔw ka se ka kinibolo ko nin faamuya ni kɔni une fois n'i ye kinibolo faamuya ɛɛ droit de priorité ko la i tɛna ɛrɛri kɛ tuguni dɔnku n bɛna desɛn kɛ puruke mɔgɔw ka se ka kinibolo nin faamuya tuzuru i bɛ mɔbili nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta i bɛna taa kelen sɔrɔ yen k'o kinibolo liberelen don la i b'o latɛmɛ n'o tɛmɛna dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ ta libere nin yɔrɔ in na ten n'an tora ka se ta ten an ka se ta se de filɛ nin ye mobili bulu nin ale bɛ taga fɔ yan ale kini bolo de filɛ nin ye dɔnku a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen wa si jumɛn bɛ a de bɛ i y'a ye dɔnku o kɔrɔ ye k'a fɔ ni a bɛ ale tɛna se ka taga dɔnku i bɛ jumɛn wɛrɛ ta i bɛ a fana ta n'i bɛ ale ta de ale kini bolo fɛ mɔgɔ bɛ yen wa si ale bɛ jumɛn sɔrɔ yen a bɛ nin de sɔrɔ yen wulemani paseke nin bɛɛ bɛ jate a kini bolo de fɛ i y'a ye dɔnku o la fana ale fana tɛ se ka taga dɔnku i bɛ i bɛ sɔrɔ ka wulema in fana ta n'i y'ale ta sisan ale kini bolo filɛ nin ye Yan nin y'a kini bolo ye mɔgɔ tɛ dɔnku ale de bɛ taga i k'a dɔn n'ale tagara dɔrɔn bɔn nin a ni ni wulema in tɛ yɔrɔ ale fana ta liberela dɔnku a bɛ taga dɔnku nin se in b'a laban mɛ wala bɔn yan fɛnɛ bɔn yan nin sitiyasɔn in na italiyɛnw b'a fɔ ko yan ɛni impegna paseke nin sitiyasɔn in na bɛɛ kini bolo okupelen don mɛ kelen de bɛna t'i jɔ camancɛ la ka t'i jɔ camancɛ na a bɛ fɔ o de ma impegnare i y'a ye donc pour que dɔ kini bolo ka libere fo ɛni nin fo ka taga i jɔ camancɛ la kuwa n'o taara i jɔ camancɛ la ale bɛ ɛri ta libere

Paseke yanni ka ninnu fɛn o fɛn ta tuguni an b'a ta komi n'a fɔ fɔlɔ la an y'a ta cogoya mun na e ka ɛni ta ten ɛni filɛ nin ye ten ale filɛ ka taa ten ale ka sira de ye nin a kini bolo fɛ mɔgɔ bɛ yan si yan bɛɛ de y'a kini bolo donc be de bɛ donc ɛni tɛna se ka taga o kala ɔ e ka be fɛnɛ ta kɛ be bɛ taga tan nɔ ale kini bolo fɛ mɔgɔ bɛ yen wa nin bɛɛ y'a kini bolo de si a kini bolo fɛ pi bɛ donc b fɛnɛ o tɛna se ka taga donc sisan e ka d ta ten ba d min filɛ nin ye d bɛ taga tan ne bon ale kini bolo bɛ jate yan de la y'a ye paseke a tɛ ka taga tan nɔ n'a tun bɛ taga tan a kini bolo tun bɛ jate yan mɛ o tɛ jate paseke a bɛ tagala tan ne donc ale kini bolo ye yan mɔgɔ tɛ yen donc nin ka in na ale fɔlɔ de bɛ tɛmɛ i k'a ye n'ale fɔlɔ tɛmɛna ma ye p ma ye bi fɛnɛ ta libere la ɛni ta libere la Bon yan kɔmi tuzuru tuzuru an bɛ misaliya kɛ pour que a ka faamuya kuwa nin fɛnɛ na e k'i jɔ e ka a ta ten ba a filɛ nin ye a kini bolo fɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen wa si a bɛ jumɛn sɔrɔ a bɛ nin de sɔrɔ yen parce que nin bɛɛ tun bɛ jate ale kini bolo de ye tan nɔ I y'a ye ani nin tɛ kini bolo la paseke ni o bɛ taga tan nɔ dɔnku ale n'o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a ye dɔnku ale kini bolo fɛ a bɛ jumɛn de sɔrɔ yen a bɛ ɛli de sɔrɔ yen ɛli a n'o bɛ ɲɔgɔn kuruwaze yan dɔnku ale tɛna se ka taga dɔnku e ka eseye tuguni komi ye a ta a tɛ se ka taga dɔnku se fɛnɛ ta tɛ se ale fɛnɛ bɛ o ɛli kelen de sɔrɔ yen a ni ɛli bɛ ɲɔgɔn bɛn yan i y'a ye dɔnku se fɛnɛ tɛna se ka taga mɛntina di o kɔni ta tɛ fɔ n'i ye di ta i bɛ na nin fila de sɔrɔ yen i bɛ na a ani se sɔrɔ yen ninnu kɔni donc di tɛ se ka taga donc nin ka in na an ka ɛli ta ten ba e yɛrɛ ka ɛli ta ɛli bɛ taga tan ne bɔn nin bɛɛ ye ɛli kini bolo yɔrɔ mɔgɔ tɛ yen donc ɛli fɔlɔ de bɛ taa yan bɔn nin ka in na ni ɛli fɔlɔ taara i bɛn'a ye a bɛ kɛ sababu ye ka pasaji libere ni ɛli tagara dɔrɔn nin kini bolo fɛ mɔgɔ tɛ yen bilen nin tɛ yen paseke ɛli tɛ donc olu fila bɛ se ka taga i k'a ye olu fila bɛɛ bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ parce que olu tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc di b'a laban quoi i m'a ye donc ninnu fila bɛ taga di de b'a laban sisan n bɛ misaliya caman kɛ pour a ka faamu bon hali nin yɔrɔ in na tuguni impegna kelen de bɛ yen parce que angolo retto dɔ bɛ yen sinon n'o tɛ n'i ye fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ o kini bolo fɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ i ka ye mais ni eh, bi y'a impegna sisan a bɛ kɛ sababu ye ka ɛri kini bolo libérer y'a ye sinon si tɛ se ka tɛmɛ direct la parce que n'i ye fɛn o fɛn ta i bɛ dɔ sɔrɔ yen y'a ye donc o situation na e b'a jateminɛ ni angolo retto de bɛ yen quoi I y'a ye an ka bi ta sisan n'i y'a fɔ k'i bɛ bi latɛmɛ fɔ yan a bɛ na nin de sɔrɔ yen nin fɛnɛ ko k'i bɛ nin latɛmɛ fɔ a ka place la a bɛ nin de sɔrɔ yen ni k'i bɛ nin latɛmɛ tuguni ale fɛnɛ bɛ bi de sɔrɔ yen ni k'i bɛ nin latigɛ ale bɛ na nin fɛnɛ sɔrɔ yen parce que nin bɛ ka taga ten nin yɔrɔ in na yan pour que ka se ka dɔ ta libérer bi o de bɛna t'i jɔ camancɛ rɔ yan n'ale taara i jɔ yen komi mɔgɔ tɛ yen tuguni donc eh, min ye nin ye ale kini bolo yan ni bi nana i jɔ cɛmancɛ rɔ yan yɔrɔ mɔgɔ tɛ yen donc ale de bɛ tɛmɛ kini bolo ko in b'o cogo la quoi i k'a ye ni bi taara i jɔ cɛmancɛ rɔ ɛri bɛ tɛmɛ ɛni ani di bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ bi in b'a laban bon nin situation na komi n y'a fɔ video daminɛ na toujours taramu fɔlɔ de bɛ tɛmɛ toujours priorité bɛ taramu bolo mais nin cas in na n'i ye euh, jaune nin ta ten n'i ye nin jaune nin ta ale fana ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn croiser déjà ni taramu fana tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc nin cas in na ale ni taramu bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ y'a ye nin cas la ale ni taramu bɛ taga ɲɔgɔn fɛ n'ale ni taramu tagara i b'a ye a kini bolo bɛ libérer a bɛ tɛmɛ se b'a laban Bon yan situation in fɛnɛ na o kelen don i b'a ye n'i ye eh, an k'a daminɛ tuguni n'i ye bi ta bi kinibolo lajɛ i bɛ taa eh, di de sɔrɔ yen n'i ye di ta i bɛ taga jumɛn sɔrɔ yen ale ka flèche tagatɔ lajɛ dɛ ale ni eh, ɛri de bɛ ɲɔgɔn korose donc bi tɛ se ka taa di tɛ se ka taa ɛri dun o ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn korose a kini bolo fɛ ɛli fɛnɛ dun deja yɛrɛ o yɛrɛ banna tɛmɛni na o fɛnɛ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn korose donc nin cas in na ɛli ani ɛri bɛ taga ɲɔgɔn fɛ ni ɛli ni ɛri tagara ɲɔgɔn fɛ e ka e k'i kini bolo lajɛ ni telefɔni ɲɛsilen don komi bulu filɛ cogoya min na e ka kini bolo lajɛ ten ale kini bolo fɛ ni ɛri tagara ka ɛli taga ka ban mɔgɔ tɛ yen donc ale de bɛ tɛmɛ donc bi de b'a laban tagalen ɲɛfɛ an bɛna kɔntine ni eh, video ye an bɛna kɔntine ni pano bɛ yɔrɔ mun na pano ɲagaminen don yɔrɔ mun na i n'a fɔ nin situation in na donc jumɛn de ka ɲi ka tɛmɛ jumɛn bɛ tɛmɛ an bɛna kɔntine n'o ye parce que ni pano bɛ yen nin nɔ i b'i jɔ de pano tɛ minnu ka kote la olu bɛ tɛmɛ donc o la ni pano tɛ minnu ka kote la n'olu tɛmɛna sisan bon pano bɛ minnu ka kote la min kini bolo liberelen don o de fana bɛ tɛmɛ o de fana fɔlɔ bɛ tɛmɛ video natɔw la an bɛna kɔntine n'o ye